ee oke ụmụnne m abịakwana m ọzọ a na-ekwu ọzọ ọzọ a na-eme a na-ekwu nke mere m ọzọ a na-emekwa hai alụ emee alụ emee dịkatụ nwatakịrị ahụ na-afụ ọ mmadụ kpọrọ bịa na họtel a na Abuja ọ na-alụ hook-up according to story I heard ọ na-alụ hook-up nwoke wee buli ya bịa na the hotel at the end of the day ma gaa kechie ya aka na ụkwụ I want to use her for sacrifice ndị yahoo plus use her for sacrifice luckily for the girl I say luckily for the girl because somebody bịalụ clean ụlọ nụ sound na-eme n'ime ebe ahụ dị gwa ka na receptionist wee gaa rịpọtụ ahụ ya na kpọrụzie guys bata n'ime ebe a mepee ya fọsụ ya fọsụ the guy mepee the door pụtaziadị ọbụna ekechigo the girl aka na ụkwụ and the girl adịgo weak so ihe a na-echezi bụ maybe abalị na drọgụ a drọgụ ya egbuo ya were parts a chọ na arụ ya o bulie like that pụọ ihe mere ihe ole eme ya chọọ iji eme ebe ụmụaka wee nwa ya ajụ ụfọdụ ihe niile a na-ekwu ma nke a na-ekwu na social media ma ihe a na-ekwu na news still maka na eziokwu ọ bụ ka nwoke na-eso nwoke ị na-amarọ kpọrọ gị jee na họteelụ ị na-amarọ kpọrọ gị gaa ebe ị na-amarọ maka ifi ego ka i wee goo iPhone 14 ka i wee goo iPhone 15 ka i wee goo iPhone 16 ka i wee goo Brazilian hair ka i wee goo ihe ndị a niile wee sie ndụ gị a sịkwa na ajụrọ ajụ welu lie welu butere ayarọ aya nwụrụ yes onye na-ajụrọ ajụ welu lie welu butere ayarọ aya nwụrụ this with what is happening in this country is getting tough amaghịzi amara anyị ma- mara ndị a na-eze mara onye a na-aya mara ndị a na-eze amara ndị a na-eze onye ahụ i che na onye ọma bụ onye ọjọọ agwa m ndị mmadụ na o nwezi ihe dịka yahoo na ihe a na-agwọ bụ ọgwụ ndị masị na-asị o nwerọ ihe dịka yahoo again ihe a na-agwọ bụ ọgwụ ọ mụ na-ekwu na-ekwusi ike o nwerọ ihe dịka yahoo ọgwụ ka a na-agwọ a gwọsịa ọgwụ pụta sị na yahoo e jee goo 4matic buru benz na-akpagharị buru oke ụgbọ na-akpagharị i sị na onye a na-eme ọfụma odogwu gịnị mere ya odogwu kedu ife ọ na-alụ nothing then ya na-enwekwere ụmụ nwaanyị na-ada ajụ ajụ wee ribe eribe achọrọ igo Brazilian hair achọrọ igo iPhone achọrọ igo this achọrọ igo that ị mapụ si na skuul mapụ si na ebe i bi mapụ onye a kịta nwee ike bụ student nwee ike na obodo Abuja ka ọ nọ nọ another place parents echere na skuul bụ na o jebe Abuja jere hook-up ka o jee gbata ego look at it ọ bụrụ ọ bụrụ na Chukwu fụrụ ya n'anya si etu a na ọsọ ọkwa from ime again because o nwere ndị ndị ndị ndị agba chi ya mgba nwee ike a tọọ ya mechaa today echi bido kwukwala akpa jebe ọzọ mana ọzọ ga-atara ya ọ ga-esi ebe a nọ ya bụrụ lesson dịrị the girl bụkwa lesson dịrị ndị ọzọ bụ lesson bụrụzikwara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọsị na skuul look at o nwere ihe nwoke chọrọ ime ọ na-agwọ ọgwụ ka ọ na-agwọcha ọgwụ sị na yahoo yahoo plus what is that plus plus a bụ ọgwụ plus bụ ọgwụ so what are we saying we are hoping for the best but expecting the worst every day a na-anụ one story or the other in this country akọrọ ndị ọgwụ ego akọ ndị ama akọ ndị oshi akọ ndị ndị unknown gunmen akọ ndị kidnappers one thing one thing, every day one thing, story or the other because of na obodo adịrọ mma because of na gọọmenti is not doing what they supposed to do because of na nwa bụsị na chọrọ inyere onwe ya aka tụ na ahụ everywhere look at it onye a sị na afa ya bụ Alex ihe ọ na-arụ bụ ihe- igbu- igbu- igbu ụmụaka mee sacrifice kechi ebute ha ebulu ha ebulu ha na na klọb ebulata ha na họtel drọgụ ha kechi ha aka na ụkwụ fee mmanya na-eme ugbu a ledi pas ya dịbekwala ụmụ nwaanyị ha na- na-asagbu onwe ha n'ụsa long throat egbugo ha if not why why nwa kwesịrị nọ na skuul nọ n'ebe ọ na-alụ ọrụ na-eje hook-up ekwesịcha i waste ndụ ha na ndụ ha n'iyi thank God na Chukwu fụrụ ya n'anya wee save ya I hope na this thing ga-akụzili ya ife kụziwala others ihe ụkwa nkọrọ nnọọ